arọ one ka o ji tọkwanụ nwa m arọ one ka o ji tọ nwa izizi m m zụọ ụmụaka m m zụbakwuo nwatakịrị onye ọzọ ya jee ka nne ya zụtopụ ya

bụ ebe a ya-abụ ị bịa ọ bụ na ị nụrọ di ma ngị anụrọ nwaanyị, i nweta di ma nwetakwuo nwunye unu nee anya n'ife onyonyo a unu ya-avụ akala ekwentị dị ya nya ka e ji akpọta anyị n'Ịchaka Studios chetakwanụ na-esonyela anyị na YouTube, Instagram, Facebook na TikTok Ịchaka Studios ebe a nọ ee onye nọkwanụ m n'aka nri abịakwanụ mbụ na ịchaka studios ọ bịalị n'ije ịhụnanya anyị na-eme ka ọ malị ma ọ ja-achọta di ọ bịa mbọsị avụnị na ọ dabarọ o wee chie azụ ọzọ taanị kọwakwanụ onye ị bụ ọzọ afa m bụ Chidiebere abụ m nleleta onye Ọka Ee, ejikwa mma m ee, amike bụ Hmm. Em, onye nọkwanụ m n'aka ekpe kọwakwala anyị onye ị bụ Ee, afa m bụ Maazị Ezeukwu Nnebusochọ. Ndị ọyị m na-akpọ m isi ofufe. Hey, gosi unusual. Ị ya-emekwala anyị ọkpa n'ala maka na o nwere ive anyị na-eme n'ije ịhụnanya a na Ịchaka Studios. Ị ya-emela anyị ọkpa n'ala. Gosi unusual. Hmm. Anyị abịakwa n'i osi unusual Hmm. meela anyị ọkpa n'ana ka ndị be unu ji eme ya ọ gịnị hei hei hei tata o ọ gịnị na ebe ezikwanụ Hmm, efere nyere ọkwa ya o. ee mma achọkwanụ ka unu tụghalịa ka anyị wee bido

adịgonu m rili dubelukwa elu m nwatakịrị arọ one ka o ji tọkwanụ nwa m arọ one ka o ji tọ nwa izizi m m zụọ ụmụaka m m zụbakwuo nwatakịrị onye ọzọ ya jee ka nne ya zụtopụ ya mma m nzu nkwe nwa mmadụ mana ihe ị na-akọwa bụ na ọ dabarọlụ gị na ya ọba Biko kwa, adịchacha ọmụ ndị biko mụrụ ya kwa. ya ịnwakwanye ya ọbụrụ nnọọ ọnwa bụ Biko ndị kwa. mụọ ụmụazị na-aba ọ ụmụ m nke a bụ diọkpala m nke a bụ ada m nwaanyị anụbazi nwa ya ka ọ bịa ebe m ala ọ na-abụ ya enyezi gị ala mba mba ọkwa na ọ- ebe ịnụbaba na abụ na ulu gị ịnụbụ ya idulu mmụ ya dulu m onye Arọ ole ka onye nke a ji wee tọọ m? onye achọtali onye ọ ya-anụ Nọ- nụba nwa m biko kwa isi nwa m bịa ma ego n'isi m nụbakwazi ya biko kwa aka na-akwụsịkwa biko nya ife ị na-akọwa bụ na ị ya-anụrị Mm-mm. anụbazi Ọtọ ka o siri isi ị na-asịkwara ị na-ajụ ị na-ajụ ya ajụjụ ka ọ mụnwa ya ka ị ga-ajụ Ee. tupu ma m chọrọ ya nke izi m bịara ụnụ si na ndị fake nyile awolo m bịazie n'ụdị m gwa ụnụ na m ji ụmụaka ka ụnụ wee mata na m ji ụmụaka na m bịa kịta ụnụ were kpọlụzie nwatakịrị bịa kpọnyebe m ọ bụrụ na ihe m kpọọ n'ụnụ gwa n'ụnụ na ọ bụrụ na ihe mụ na gị kwuru ee

ee ndị be anyị ọ kwanụ n'ibe ka anyị na-eweta ije ịhụnanya nke ịchaka studios na-ewepụta n'isi njedebe bikoni sonyelụnụ anyị maka ndị chọlụ di ma ọ bụ nwunye akala ekwentị anụnwa na-egosi n'ivu onyonyo a nya ka unu ya-akpọ e wee tinye unu n'ive a na-eme unu bịa n'ịchaka studios chọta di ma chọtakwa nwunye dejeni rinne ndị be anyị ekene m unu aha m bụ maazị ezeokwelume kosisochukwu ndị ọyị m na-akpọkwu m kosi unusual bikonu nọnyelụnụ anyị n'ije ịhụnanya ndị ịchaka studios na-ewetara anyị ị ya-enwetanwu anyị na Facebook YouTube Instagram na TikTok daalụnụ